Go mbeannaí Dia dhaoib agus tá fáilte romhaib ag clár na seachtaine seo. Bhuel, beidh muid ar fad faoi dhraíocht ag an té a bheidh sa comhrá liom anocht. Fear a rugadh agus a tóigeadh i gCóbh Chorcaí. Tá sé chomh maith a rá go bhfuil an domhan mór ar fad siúlta aige ó thaobh a chuid oibre agus ó thaobh a chuid cleasanna. Deich mbliana ó shoin,

1753 tá a fhios againn agus d'imigh mo shin-sheanathair ó Prague go dtí Vienna a bhí i mórchathair na hImpireachta Ostair-Hungáire ag an am sin agus rugadh agus tógadh mo sheanathair ansin agus tháinig eisean go Londain. áit inar bhí sé ag obair mar eagraí ceardchumann le haghaidh de fostaithe óstán agus bialann agus a leithéid sin. Agus pósadh é le cailín ó Tallow, Co. Port Láirge, a bhí ag obair mar cailín aimsire sna teach móra i Londain. Ach briseadh an Chéad Chogadh Domhanda amach i 1914 agus cuireadh mo sheanathair i gcampa géibhinn. ar an Isle of Wight ag an am sin, agus nuair a ligeadh amach é i 1920, cuireadh ar ais go dtí an Ostair é, os rud é gur inimirceach, dar leosan, saghas alien a bhí ann. Agus nuair a fhill sé ar Londain, bhí mo sheanmháthair tar éis bás a fháil, agus m'athair agus a dheartháir, bhí siad curtha anall go hÉirinn, go, muintir a máthairsan. Sure. Ach ní raibh siad in ann you know cóipeáil leis na beirt eile. Níl, daoine bochta a bhí ann. Agus cuireadh anall go Cóbh Corcaí agus rugadh, bhuel tógadh m'athair ar feirm ar an oileán mór, the great island, i gCóbh Chorcaí. Ba duine den chlann sin do t'athairsa? Sea, sea, sea. Sin é an áit. Tá, tá,

Ach, bhuel, deirim sin anois gur fíor-Eorpach Éireannach mise. Tá draíocht a'd bail ort agus meas tú an inseofá beagáinín beagáin faoin stair a bhaineanns leis sin, cé as a dtáinig sé agus. Bhuel, is dóigh go dtagann an draíocht, an fonn sa draíocht as an nádúr daonna. Bhí an draíocht ann ó dtús, is dóigh. Bhí daoine ag iarraidh na cumhacht nádúrtha a cheansú, bhí siad imníoch faoi gach aon rud mórthimpeall orthu. Agus cabhraigh na sagairtí sa teampall agus na shamans agus a leithéid sin leis na daoine maireachtáil leis an imní sin. Sea. Agus as sin tháinig draíocht an teampaill agus draíocht mar siamsa chomh maith. Agus uaireanta bhíonn siad saghas meascaithe le chéile agus chun an fhírinne a rá, bhaineadh úsáid as an draíocht chun saghas dallamullóg a chur ar dhaoine chomh maith. Sea. Déantar é sin sa lá atá inniu ann chomh maith. Tús agus deireadh an scéil. Sin é é, sin é. Rud a chur ar na súile ag duine. Sea, agus is deacair an difríocht a fheiceáil uaireanta. Sea. You know?
Ehm, tú féin agus do chuid draíochta, cén uair a chuir, rinne tú an, an, an chéad phíosa? Cé, bhuel, Tháinig mé ar an draíocht. Bhí suim agam ann mar bhí col ceathar mo mháthar nó fear i gCóbh agus is cuimhin liom go géar tháinig sé chugainn ar cuairt uair amháin agus bhí cleas éigin de shaghas éigin aige, dhéanadh sé bonn airgid, ní fhaca mé cár imigh sé ach d'aimsigh sé an bonn airgid isteach i mála beag i mbosca a bhí i mbosca mór. Ina dhiaidh sin fuair mé leabhar ar shaol Houdini. Thug m'athair an leabhar sin dom agus bhí mé cinnte ón am sin amach gur mhian liom draíocht a fhoghlaim. Agus thosaigh... Bhí an comic agam The Champion agus bhí fógra ann lá Cúrsa traenála le haghaidh draíochta, The Boys Magic Club i Prestatyn in North Wales a bhí ann agus an costas a bhí ar an gcúrsa ná deich scilling agus sheol mé mo deich scilling ann. Agus rinne tú? Agus rinne mé an cúrsa agus as sin amach bhí mé an t-ainm a chuir mé orm féin ná Anton the Boy Magician. Agus bhí mé ag déanamh cleasaí do mo chairde ag you know nó bhí lá breithe nó rud sin ann. Agus am Nollaig bhíodh mar coirm ceoil san ospidéal i gCóbh agus a leithéid sin. Sin mar a thosaigh mé. An ndéanfaidh tú cleas, an ndéanfaidh tú píosa draíochta eicínt go bhfeicfidh muid an an rud a dhéananns tú? Sea, is féidir. Bhuel, i gcónaí is mian liom úsáid a bhaint as an draíocht chun scéal a chur in iúl do dhaoine. Sea. Agus tá an scéal seo ag baint leis an rud a bhíomar ag caint mar gheall ar an ar an an ceangailt idir cúrsaí creidimh agus agus an siamsa. Agus is fíorscéal é seo mar lá amháin bhí cailín óg ag siúl an sráid Hamburg na Gearmáine. Agus bhí fear óg ag gabháil thart agus dúirt sí, a dhuine uasal, an dtabharfaidh tú naipcín póca dom ar iasacht le toil agus a thug sé an naipcín di agus a thug sí amach siosúr agus tá sé róchostasach domhsa anois naipcín póca a úsáid, bainim úsáid as an paipéar tobac mar seo ach do ghearr sí an naipcín ina dhá leath agus arís rinne sí mar seo é. Now bhí slua mór daoine ag timpeall orthu anois. Lean sí ar aghaidh agus bhí sé ina na píosaí beaga agus bhí siad ag amharc uirthi, céard tá ar siúl aici? Agus d'iarr sí ar an fear, an-chosúil leatsa a Mháirtín, d'iarr sí air, tabhair dom do lámh, a dhuine uasail. Agus chuir sí na píosaí ina lámh agus d'iarr sí air, cuir d'anáil air, análaigh air sin anois. Ar seo. Sea. Sin é é. Now, oscail na píosaí agus feicimid céard tá tar éis titim amach. Sea, oscail amach.
Oscail amach anois é. Nach, nach. Agus sin a tharla ar an sráid sin sa Ghearm, na Gearmáine. Nach dtitfidh siad óna chéile? No, well, b'fhéidir, b'fhéidir. Ach bhí na, na, na, na, iontas ar an slua mór, mórthimpeall uirthi.
Sea, ach dúirt mé leat gur fíorscéal a bhí ann, agus nuair a oscail sí an naipicín phóca amach arís agus bheadh sé slán sábháilte ina iomlán arís, tiontaigh, chuir siad ina leith uirthi go raibh sí ina witch agus cuireadh i bpríosún í. Agus sin, ní fhaca siad go raibh siamsa ar siúl.

Inis dom beagán faoin taisteal atá déanta agat. Tá's a'm go bhfuil taisteal déanta agat ó thaobh do chuid oibre agus beagán den chraic ar ball ach cad iad na háiteachaí a dtug tú cuairt orthu? Ó bhí mé óg bhí sé i m'intinn agam taisteal a dhéanamh. B'fhéidir go bhfuil sé sa bhfuil agam. Ar an gcéad dul síos chuaigh mé go dtí Zambia agus bhí mé ag obair ann ar feadh 4 mbliana, i 1970 go dtí 74, agus rugadh, tá clann mac agus iníon agam, agus rugadh an bheirt acu i Zambia. Sin an chéad áit ar chuaigh mé. Ina dhiaidh sin chuaigh mé go dtí Angola. Bhí mé ag obair ann nuair a bhris an Cogadh Cathartha amach. Ina dhiaidh sin bhí, dhéanadh mé gearrchuairteanna ar áiteacha eile cosúil leis an Phacastáin agus an Éigipt ar dtús. Ag obair ar tograí le haghaidh an Náisiún Aontaithe, le haghaidh, bhuel, an Náisiún Aontaithe go mór-mhór, International Labour Office, agus a leithéid siúd. Cá bhfuil tú i do chónaí anois? Tá mé i mo chónaí anois i sráidbhaile Shíol Éalaigh. sin Shillelagh i gContae Chill Mhantáin agus tá mé ag lonnú fúm anseo. Cén deich mbliana ó shoin d'athraigh tú do chreideamh? Caitliceach a bhí ionat, bhí tú naofa?
Roinnt diaganta nuair a bhí mé óg. Chun an fhírinne a rá, d'éirigh mé as an Caitliceachas nuair a bhí mé sna i mo fichidí agus aindiachas ann. Bhí mé roinnt atheist ar feadh an chuid is mó de mo shaol. Cén fáth gur éirigh tú as? Mar céard a chuir as dhuit go dtug tú cúl dhó? Bhuel, chun an fhírinne a rá, ní raibh mé ró-shásta leis an an reiligiún a bhí ach mórthimpeall orm. Bhí saghas fimínteacht ar siúl, cheap mise, sna seascaidí, sna seascaidí, seachtóidí, na hochtóidí. Níor thaitin sé liom. Ach ag an am céile bhí an domhan mór oscailt romham agus bhí sé saghas ag cur isteach orm beagáinín. Cén creideamh atá anois agat? Ah, is, is eh, Muslim anois mé. Eh, D'aistrigh mé eh, beagnach deich mbliain ó shin. Sea. Eh, Ach bhí mé ag smaoineamh ar ón céad uair a bhí mé san Éigipt agus bhí mé ag obair ann agus chuaigh mé go dtí an Mosque le mo, mo, mo, mo comhoibrithe.

Sea. Agus creidim gur Muhammad a fháidh. Sea. Agus sin an rud bunúsach atá ann. Creideann na hIoslamaigh nach bhfuil ann ach Dia amháin, níl máthair ná athair ná páistí aige, ní gá clann a bheith aige. Tugtar focal firinscneach air mar níl an graiméar againn, rud atá chomh mór, chomh ollmhór san, níl gender eile ann. Ach an tarna pillar ná na paidreacha a rá. Tá sé an-dheacair. Agus ní féidir, sa lá atá inniu ann, iad a chomhlíonadh gach lá, b'fhéidir, os rud é go bhfuil obair ar siúl. Ach an chéad phaidir, tá sé ag breacadh an lae, cúig a chlog de ghnáth, mar sin, idir a ceathair is a cúig a chlog ar maidin. An tarna ceann ar mheánlae, uair go leith ina dhiaidh sin, tá paidreacha al-Asr ag dul faoi na gréine, tá paidreacha Maghrib, agus istoíche al-Isha agus cinn eile ansin tá baint acu le cineál grá do chomharsa ar bhealach, cúnamh a thabhairt do na bocht a bheith, dar mbeadh a rogha uirthi. Sin é, cabhair a thabhairt do na daoine bochta, zakat a tugtar air, agus troscán, troscadh, troscadh, troscadh, troscadh Ramadan agus an cúigiú ceann an oilithreacht a dhéanamh ar Cathair Mecca. Séard a mhúin, séard a fhoghlaim mise ós na cúig rudaí sin, an féinsmacht, sin an rud is tábhachtaí atá ann. Saghas ritual é ach ciallaíonn sé féinsmacht ar dtús ort féin agus ina dhiaidh sin chun teagmháil leis an phobail mórthimpeall ort.
Dia leat, Tony. Beidh muid ag caint leat aríst i gceann cúpla nóiméad. Sibhse freisin, a chlann, beidh sé linn agus m'anam go mbeidh agus cleas nó dhó eile freisin aige dhúinn agus tuilleadh comhrá faoin draíocht seo ó Tony théis na bhfógraí.
Sraith cláracha le Dermot Somers san Iaráin a nochtaíonn sé aistear ársa na Qashqai. Ghlac sé liomsa mar sórt sclábhaí. Is ar éigean go féidir liomsa seasamh ann agus éireoidh sé níos teo fós. Turas i mbaol an Iaráin ag tosaí Déardaoin ag leathuair théis a naoi ar TG4.

Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus mé féin agus Tony Pratschke anseo sa stiúideo. An fear a bhfuil an draíocht aige agus mar a fheiceann sibh tá bord beag anseo i lár báire idir muid anois agus é ag goil ag déanamh ceann eile de na cleasanna draíochta sin a bhíonns aige. Céard atá ar bun anois agat? Bhuel, cleas seo agus tá grafaic ar phirimid san Éigipt agus cur síos ar a leithéid seo de cleas. A bhí ar siúl chun siamsa leis na hoibrithe um thráthnóna tar éis an obair a bhí acu. Agus iarraimse ort anois, a Mháirtín,

Cosúil leis an ceann eile, tóg ceann amháin agus taispeáin dom cad is mian leat. Déanfaidh mé an ceann seo. An mian leat ceann eile a thógáil? An tú cinnte? Leis an gceann sin. Tá tú ceart go leor leis sin? Tá, fanfaidh mé leis an gceann sin. Ok, fanfaidh.
Féach anois, cuir do lámh mórthimpeall ansin ionas nach féadfaidh mise aon rud a chur suas ná síos, mar sin.
Is ea, agus cuirfidh mé trí cinn leis seo i mo phóca. An mhothaigh tú aon rud ag dul isteach mo lámh nó teacht amach?
Ní mhothaigh. Ní mhothaigh, ok. Dé mhéad liathróid atá ansan? Now, is ceist matamaitic é seo, dé mhéad liathróid atá ar mo lámh anois. Bhuel tá,

Ós ag caint ar na cleasanna agus an rún atá ag baint leis, cé ngabhfadh duine le haghaidh cleasanna den chineál sin agus an draíocht den tsaghas atá agatsa, cé a bhféadfadh duine é sin a fhoghlaim nó? Bhuel, de ghnáth an chéad chéim, ní foláir duit a. An chéad cleas a fhoghlaim as do stuaim féin ó leabhar nó ó video nó mar sin. Agus nuair a bhíonn sé cleachta agat agus is féidir leat ansin dul go club nó cumann draíodóireachta, tá cúig ceann ar fud na hÉireann is dóigh, i mBleá Cliath tá Society of Irish Magicians agus tá Irish Mystical Society agus tá cumainn i Luimneach, i gCorcaigh. Bhí ceann i dTrá Lí, is dóigh, uair éigin agus i dtuaisceart na hÉireann tá. Agus is féidir leat dul ann agus an cleas sin a thaispeáint dos na, an slua mór a bheas ann, agus cabhróidh na, na, draíodóirí proifisiúnta leat chun é a fheabhsú agus rudaí nua a fhoghlaim. Tógfaidh sé píosa eile orm, déarfainn. Ach chabhraigh, chabhraigh cuid acu leatsa anois. Ó sea, go, yeah. Fear mór le rá sa, sa, sa gceird sin ná Paul Daniels.
Sea, casadh orm é nuair a bhí mé i Luimneach. Bhí Munster Society of Magicians, bhí Comhdháil Náisiúnta ar siúl acu agus tháinig Paul Daniels ann agus bhí sé ag tabhairt cabhair dúinn agus chun ár gcuid draíochta a fheabhsú. Agus, á, fear an-chroíúil a bhí ann agus thug sé an-chabhair dúinn go léir. Cén meas mór a bheadh agat ar na cleasanna a dhéanann sé? Bhuel,
Na cleasanna a bhfaca mé á dhéanamh aige ag an am sin, bhí siad i bhfad níos fearr, dar liomsa, ná an saghas rudaí a bhíonn ar siúl aige ar an dteilifís. Níor thaitnigh siad go mór liom, you know. Mar, bhuel, sin mo thuairimse. An draíocht, tá an fíordhraíocht, an rud atá á dhéanamh againn anseo anocht, tá an draíocht ag titim amach i do lámhsa. Má tá an draíodóir ar an stáitse nó rud mar sin, nó fiú amháin ar an dteilifís, bíonn daoine imníoch faoi, bíonn, ah, ní fíor é sin, tá siad ag baint úsáid as an camera nó ag baint úsáid as trealamh éigin. Agus is maith leatsa do chuid draíochta féin a chur trasna go dtí duine eicínt eile. Ó sea, sea.
Agus go mór mhór le daoine óga. Sea. Dar liomsa an rud is tábhachtaí sa lá atá inniu ann leis an draíocht ná an fifteen minutes of fame a thabhairt do gach éinne. Ó sea, sea.
Cabhraíonn sé leo leis an sprid a ardú agus a leithéid sin. An raibh anois in óstáin taobh istigh nó taobh amuigh ar na sráideanna is mó a chaith tusa do shaol le cuid do sheó? Bhuel.

party de shaghas éigin nó fundraising de shaghas éigin. Déanann tú roinnt de sin le haghaidh airgead a bhailiú do charthanacht. Sea, sea. Bhuel, is féidir liom agus sin an saghas dúshlán do éinne eile. De ghnáth is féidir liom idir €50 agus €100 a chur le chéile in aghaidh an uair. ag fundraising exhibition.
Muise. Téim ó bhord go bhord agus ag iarraidh ar daoine, an mian libh seó deich nóiméad agus má thaitníonn sé leat cuir airgead sa bhosca mór sin le haghaidh an charity nó mar sin. Agus muna bhfuil suim agaibh san draíocht, tabhair an airgead dom anois agus imeoidh mé díreach. Sin é an draíocht a bhíonns ansin. Sin é an draíocht. Tá mé in ann disappearing act a dhéanamh. Tá, sea. Sea.
Agus de ghnáth, yeah, rinne mé roinnt mhaith de anseo agus rinne mé san Indinéis, you know, the Lions Club agus a leithéid sin agus
Tá rud a dhéananns tú agus is dóigh go dtabharfá draíocht air chomh maith. Tá tú in ann rudaí a bhíonn imithe amú nó ar iarraidh, tá tú in ann iad a fháil nó inseacht cá bhfuil siad. Bhuel, yeah, umm, fuair tú an duine. Nuair a dhéanaimse an asarlaíocht, i gcónaí tagann.